ndị be anyị ndewonụ abụ m amalinze JJ Azubuko onye mụ na ya nọ n'ọgbọ bụ omenka ọkammụta ejike eze nke bụ onye ukwu omenka onye ukwu omenka bụ onye isi ndị otu ụwa ndị Igbo onye ukwu omenka biko nnọọ na ajụjụ ọnụ anyị ndewo nwoke ọma Amalinze ekene m daalụ nna biko kedu ndị bụ ndị otu ụwa ndị Igbo daalụ ụwa ndị Igbo bụ otu ọlụ ha bụ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo onweghị ihe ọzọ ụwa ndị Igbo na-eme na-abụghị ịhụ na asụsụ na omenala Igbo na-aga n'iru dịka asụsụ ndị ọzọ nna daalụ a mara na o nwere Ihe mmemme na-abịa n'ihu, kedu ihe bụ ihe ahụ ndị otu a na-akwadobe imenụ? Ihe anyị na-akwadobe ime n'ụwa ndị Igbo bụ nzukọ zuzugbe nke ụwa niile nke ga-akpọkọta ọnụ ọtụtụ ndị odee, ndị ọkammụta ndị aka siri ike na ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo ka ha gbakọta ọnụ n'otu nzukọ a wee tinye ọnụ n'okwu ịhụ otu asụsụ Igbo ga-esi wee na-aga n'ihu ndị ọkammụta dị iche iche si mahadum dịgasị na Amerịka na Kanada na Naịjirịa nakwa ebe ndị ọzọ etinyego akwụkwọ maka ya bụ ọgbakọ nke anyị ga-eme na nọvemba dị mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na asaa ruo iri abụọ na asatọ 2020 nna deje maka ka i si zaa m ajụjụ mana a na-ekwukarị maka asụsụ na omenala ndị Igbo biko kedu ebumnuche ndị otu a n'iwepụta ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo ka ọ na-adị elu ndewo ebumnuche anyị bụ na anyị ga na-eme ihe nchọcha dị iche iche nke ndị bekee na-akpọ research wee na-edepụta ya edepụta na-etinye ya n'akwụkwọ ọgụgụ dị iche iche ma ndị a na-agụ na mahadum ma ndị a na-agụ n'ụlọ akwụkwọ ndị obere ndị ọzọ ma ebe a na-azụpụta ndị nkụzi ka ndị Igbo niile na ndị ihe gbasara asụsụ Igbo na-adị mma na-agụ ya hmm. asụsụ Igbo o nwere nsogbu um, ka m mara n'ụma jụọnụ hmm, ka m mara ụma jụọ ndewo iji kwuo eziokwu um, o nweghịkwanụ asụsụ na-enweghị nsogbu nke ya Mhm. Ah, asụsụ igbo anyị nwere ebe o riri mperi mana ihe o jiri rie mperi abụghị na asụsụ n'onwe ya na ọ anyị bụ ndị igbo n'onwe anyị otu anyị si wee were asụsụ anyị onyekpena ya bụ otu ihe ndị ọgba ụwa ndị igbo na-agba mbọ ka anyị tụgharịa maka na a sị na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbataobi ewere ya kporo ahịhịa Kporo ahịhịa. anyị chọrọ ka ndị Igbo niile na-asụ Igbo ka ụmụaka Igbo na-asụ Igbo maka na ọ bụrụ na ụmụ anyị anaghị asụ Igbo asụsụ anyị ga-eso n'asụsụ ndị nwụrụ anwụ mana Chineke agaghị ekwe ka ngwere gbaa ajị nna dije em bikokwa o nwere ihe i kwuru mgbe gara aga i kwuru maka igbo zuzugbe o nwere a na-akpọ ya zuzugbe na-anụkwa igbo izugbe Ọ gịnị bụ zuzugbe maọbụ izugbe? Asụsụ ọbụla, asụsụ mba ụwa niile a na-enwe olundị. Olundị bụ ya bụ ọ bụrụ na ị bụ i si Enugwu dịka mụwa bụ onye Udi na Enugwu, otu anyị si asụ Igbo na otu onye si Imo maọbụ Anambra maọbụ Ebonyi si asụ nwere ike dịtụ iche. Ya ndị ọbụla nwere olundị ha nke ndị bekee na-akpọ dialect mana a na-enwezi nke jikọzilụ obodo niile ọnụ mba niile na-asụ ya bụ asụsụ a nke a ka a na-akpọ izugbe ya bụ standard ya bụ na ị bịa n'igbo anyị kwuo asụsụ anyị kwuo maka igbo izugbe ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe ndị bekee na-akpọ standard dialect ọ ụdị a ka a na-akụzi na mahadum ụdị a ka ị ga-anụ na redio ụdị a ka ị ga-ahụ n'akwụkwọ akụkọ dị iche iche ọ bụkwa ụdị a ka m na-asụ ugbu a maka na ọ bụrụ na m sụba ka anyị si asụ n'Udi ọ ya-adị iche Ah, iz- izugbe bụ nke a na-asụ ka onye ọbụla ghọta Nkọwa a ị kọwara maka um, na ka ị sị na ọ bụ ya ka e ji akụzi na mahadum na ọ bụ ya ka e ji ak- ekwu okwu na redio ana m anụkwa ya dịka na mba amerịka ebe anyị nọ e nwere southern dialect nwekwa ebonics nwekwa asụsụ ndị ọzọ mana ha na-akọ akụkọ na redio maọbụ na tv onyonyo tv na o nwere ụdị bekee ha na-asụ dịwaga iche na nke ndị ọzọ ya na igbo izugbe ọ bụ otu ihe otu ọnọdụ ka ha nọ ọ nya Ehe. ọ nya bụ ihe anyị na-ekwu ọ nya bụ ihe anyị na-ekwu mgbe ọbụla ị na-anụ onu- ọ- onu ndị na-agụpụta akụkọ ụwa na redio ihe ị na-anụ na-abụ igbo izugbe Ah, maka a sị na ah, igbo na-asụ n'onu n'onu ma anyị kwaa ụkwara ọ bụrụ A bụrụ otu otu. Ee, ka a bịakwa o nwekwara ihe ọzọ nwere ike ịgba ndị mmadụ gharị em ọ gụwa bụ mmanwụ na- n'asụsụ Igbo ya bụ gụwa ka a ga-ajụ ị ga-enyere aka ka ndị mmadụ ghọta maka ụfọdụ ndị na-asị na na ha amaghị asụ Igbo izugbe ọ bụ iwu bụ na onye ọbụla ga-asụ ya ndewo ajụjụ a magburu onwe ya ọ bụghị iwu na onye ọbụla ga na-asụ Igbo izugbe. Daalụ nna. Ebe ọbụla i si, sụba asụsụ ebe i si. Kụzielu nwa gị asụsụ ebe i si. Mana a bịazịa ebe anyị gbakọrọ ọnụ dịka ọha na eze, ebe anyị gwara ọgwa, ọ ga-adị mma ka onye ọbụla sụọ nke onye ibie ga-aghọta. Anyị bịakwa n'ihe anyị ga-ede ede n'akwụkwọ anyị ga-ede nke izugbe ya bụ ụdị nke a na-ekwu maka ya a na-akụzi akụzi nke onye ọbụla ga-aghọta ya bụ ị nọrọ ebe ndị na-aghọta ihe ị na-asụ olu ndị gị na-asụ gị sụọ olu ndị o nweghị ihe dị njọ na ya mana anyị debe edebe ka anyị deezi Igbo izugbe ị kọwapụtago ihe niile ya bụ na ndị mmadụ aghọtago anyị agaghị na-enwe nsogbu maka ihe gbasara asụsụ Igbo daalụ onye ukwu omenka Em, nke ọzọ bụ